daoibh gach éinne agus fáilte go dtí an Colombia! Beidh mise ag caitheamh sé seachtain sa tír álainn seo, ag dul ó thuaidh, ó theas, i ngach áit anseo sa Cholóim, so tar liom agus chí cá bhfuil mé ag dul sa tír aoibhinn aoibhinn seo! Fáilte ar ais roimh Cad É an Áit agus mé ag taisteal timpeall Mheiriceá Theas. Thosaigh mé mo thréimhse anseo i gcathair chultúrtha Cali, baile dúchais an Salsa. Is áit iontach í chun tú féin a thumadh i gcultúr na Colóime agus ceachtanna damhsa agus tumoideachas teanga ag éirí níos coitianta. Thug mé féin agus mo bhuachaill Aiden turas siúlóide anseo a thug léargas dúinn ar stair chasta na cathrach seo. Sa lá atá inniu ann, tá Cali i bhfad níos sábháilte do chuairteoirí agus is croílár ealaíne sráide, beár agus caiféanna faiseanta í. Tar éis Cali, bhí sé in am bus a fháil go Salento, an áit ab fhearr liom sa Cholóim ar. fad agus ár mbaile ar feadh seachtaine iomláine. Lonnaithe in ardchríocha iargúlta na Colóime, sí Salento príomhchathair chaife na tíre. D'fhéadfá a rá go bhfuil an caifé is fearr ar domhan ann. Ceann de na príomhghníomhaíochtaí le triail a bhaint astu anseo ná turas ar feirm caife. Thugamar cuairt ar Entre Bosques, díreach taobh amuigh de Salento, agus d'fhoghlaíomar gach rud faoin bpróiseas caife anseo sa Cholóim.

Ba i Salento freisin a bhaineamar triail as gach cineál bia Colómach, arepas, seacláid te le cáis agus sú cána siúcra san áireamh. Tá go leor bialanna iontacha ann freisin chun bia ón iarthar a fháil, mar shampla Brunch, déanann siad lónta pacáilte freisin do na turais lae gnóthacha sin. Tá baile Salento féin thar a bheith álainn. Cuireann na foirgnimh bhána le fuinneoga agus dóirse péinteála cuma pictiúrtha air agus léiríonn na radharcanna timpeall an bhaile seo cúlra álainn na sléite. Bheadh sé éasca lá a chaitheamh ag fánaíocht timpeall sna caiféanna, ag breathnú ar dhaoine agus ag ceannach cuimhneacháin anseo.

Tá an turas amach chomh spraíúil agus chomh álainn agus ansin nuair a shroiseann tú, tá lúb 15 chiliméadar ann ar féidir leat a thógáil a thugann tríd an dufair agus amach ag barr Ghleann Cocora thú leis na crainn pailme go léir.

Tá seachbhóthar ar an mbealach a thabharfaidh chuig tearmann dordéan tú. Fuair mé amach go raibh sé seo fiúntach mar tá na héin dhraíochta seo thar a bheith mealltach.

Turas lae eile nach raibh chomh coitianta a rinneamar ná ceantar níos faide i gcéin agus níos deise fós ar a dtugtar La Carbonera. Is ceantar gan mhilleadh é seo sa chúige bhéal dorais, Tolima. Tógann sé na huaireanta ag tiomáint tríd an dufair sa four by four seo chun an áit seo a shroiseadh agus mar sin mothaíonn sé cosúil le fíor-eachtra. Tá an ceantar seo sábháilte do thurasóirí le thart ar 9 mbliana anois ach amháin. Bhí droch-radharc againn ar dtús ach gan mhoill scaip na scamaill go léir chun na crainn pailme céir seo a fheiceáil. Tá céad uair níos mó crainn pailme anseo ná i nGleann Cocora. Ba thaithí speisialta é taisteal trí cheantar tuaithe na Colóime, bualadh leis na daoine a bhí ina gcónaí anseo agus an lá a chríochnú ag roinnt tobair the teirmeacha agus b'fhéidir gurb é seo an lá a b'fhearr liom sa Cholóim ar fad.

Ó Salento ba thuras bus eile go Bogotá, príomhchathair na tíre, a bhí ann. Is minic a dhéantar neamhaird ar Bhogotá mar cheann scríbe agus tosaíonn nó críochnaíonn go leor daoine a gcuid ama sa Cholóim anseo gan mórán seans a thabhairt dó. Tá sé i bhfad níos fuaire ná cuid mhór den Cholóim mar go bhfuil sé ard i sléibhte na hAndes, ach bhain mé an-taitneamh as mo chuid ama anseo. Chaith mise agus Aidan ár gcúig lá dheireanacha anseo. Bhíomar tuirseach tar éis ár dturas ar fad agus theastaigh uainn é a thógáil go bog. Ba chathair iontach í seo chun é sin a dhéanamh inti, le foirgneamh ildaite, ailtireacht coilíneach, bia iontach agus go háirithe rogha caifé. Tá caife an-tóir anseo agus is léir go bhfuil sé d'ardchaighdeán. Rinneamar turas siúlóide den scoth eile agus thugamar cuairt ar Mhúsaem Botero, ag taispeáint ealaíon ón ealaíontóir Colómach Fernando Botero agus ealaíontóirí cáiliúla eile.

Cé go raibh an aimsir ina choinne cuairt a thabhairt suas go Monserrate, sliabh ag airde 3,172 méadar le baisleac ar a bharr, is féidir leat carr cábla a thógáil nó siúl suas go dtí an barr, áit a bhfeicfidh tú radhairc gan sárú ar an gcathair. Ar an drochuair, ní fada i ndiaidh dúinn teacht bhí Bogotá clúdaithe i scamall, ach taithí spraíúil a bhí ann go fóill. Tá margaí agus bialanna ag an mbarr. Seo an áit inar bhain mé triail as an deoch traidisiúnta darbh ainm Aromatica, a bhí i bhfad níos láidre ná mar a cheap mé. Leis sin, tháinig luí na gréine agus chríochnaigh am mise agus Aidan le chéile i Meiriceá Theas, ach ní raibh sé in am dom filleadh ar Éirinn go fóill. Tar éis turas i m'aonar go Panama, d'fhill mé ar ais go dtí an Cholóim chun bualadh le mo chara Niamh agus muid ag fánaíocht le chéile tríd na tíre. Tar éis tréimhse ghearr i mBogotá arís, fuaireamar bus go Neiva agus turas i jíp go dtí an baile beag traidisiúnta Villavieja. An cúis a bhí againn cuairt a thabhairt ar fhásach Tatacoa. Ó Villavieja is féidir leat tiománaí is treoraí a fhostú i tuk-tuks chun tú a thabhairt amach chuig tírdhreach osréalach seo don lá. Ní fásach é Tatacoa i ndáiríre, níl ar an ithir ach an dath dearg bríomhar seo. Tá Tatacoa aicmithe mar Fhoraois Thirim Thropaiceach i ndáiríre. Tharla sé gur Séasúr na Báistí a bhí ann don cheantar seo nuair a thugamar cuairt air, ach bhí sé fós suntasach. Rinneamar roinnt siúlóide, chonaiceamar linn snámha nádúrtha agus fiú bhlaiseamar fíon cachtas!

Bhí sé seo i bhfad níos iartharaí ná mar a chonaic mé sa Cholóim go dtí seo, is dóigh liom. Bhí cócaireachta ó gach cearn den domhan ann agus an oiread sin tithe tábhairne agus clubanna. B'é Medellín an ceann scríbe ba mhó tóir a thug mé cuairt air sa Cholóim. Caithfidh mé a rá nárbh é an ceann scríbe ab fhearr liom, ach bhí sé suimiúil turasóirí ón gColóim agus ó thíortha eile de Mheiriceá Theas a fheiceáil ag tabhairt cuairte ann chomh maith leis na hEorpaigh agus na Meiriceánaigh Thuaidh. Eachtra a chaithfidh tú a dhéanamh i Medellín, nó sin a dúradh linn ar aon nós, ná cuairt a thabhairt ar Comuna 13, ceann de na sé cheantar déag i Medellín a bhí ina lárphointe foréigin agus coireachta a bhain le drugaí. Is láthair turasóireachta mór anois é mar gur athbhrandáladh é. Téann an maoiniú anois i dtreo pobail chruthaitheacha, mar shampla, brisdamhsóirí nó ealaíontóirí sráide. Bhí an turas seo suimiúil agus bhí sé spreagúil a fheiceáil cé chomh fada atá an ceantar seo ag dul i méid tar éis na blianta beaga. É sin ráite, bhí mothú róthurasóireachta ann cinnte. Bhí sé deacair bogadh in áiteanna, rud a chaithfidh frustrachas a chur ar mhuintir na háite agus mhothaigh mé nach raibh an leibhéal fáis seo inbhuanaithe don daonra. Mar sin féin, bhí sé iontach airgead a fheiceáil ag dul isteach sa gheilleagar seo. Ní raibh mé in ann an mothú Disneyland a bhaint díom, áfach, agus cé gur bhain mé an-taitneamh as, leanfaidh an téama seo ar aghaidh inár dturas lae an lá dár gcionn.

Tá El Peñol cosúil le rud ón intleacht shaorga. Tagann an charraig seo díreach amach as an talamh ar bhealach an-suntasach. Tá breis agus 700 céim go dtí an barr, áit le radharcanna iontacha den taiscumar. Ina dhiaidh sin chuamar go dtí an baile Guatapé in aice láimhe le haghaidh lón, turas siúlóide agus turas bád. Tá Guatapé cosúil le Salento ar stéaróidigh leis na foirgnimh ildaite. Tá sé geal agus chomh álainn ach arís tá an mothú Disneyland ann agus na sluaite turasóirí ag tabhairt cuairte lae, mé féin san áireamh, dár ndóigh. Bhí sé fós ina chuairt an-taitneamhach, ná déan míthuiscint orm, ach bíodh a fhios agat cé chomh mór is atá an turasóireacht sa chuid seo den Cholóim má tá tú ag pleanáil cuairte. Bhí an turas báid suaimhneach agus fuaireamar radharc iontach ar El Peñol. Ina dhiaidh sin, shroiseamar ar ais go Medellín leis na radhairc iontacha seo ar luí na gréine thar an cathair. Bhí ár gcéad stad eile sa Cholóim go hiomlán difriúil. D'eitlíomar go cósta na Cairibe go cathair Santa Marta. Bhí atmaisféar go hiomlán difriúil anseo. Ó Santa Marta, ghlacamar Colectivo, mionbhus comhroinnte intíre go baile beag darb ainm Minca sa dufair. Tar éis Salento, creidim gurb í Minka an áit ab fhearr liom sa Cholóim. D'fhanamar i mbothán adhmaid ag breathnú amach ar an dufair agus ligeamar ár scíth ag an linn snámha agus fuaireamar dinnéar sa bhrú na hóige. Tar éis bricfeasta sláintiúil go moch ar maidin dár gcionn bhí sé in am dul amach ar ár gcéad siúlóid. Mirador 360 a tugadh air agus rinne sé sin go díreach. Thug sé radharcanna 360 dúinn ar shléibhte Sierra Nevada, Santa Marta agus ar ndóigh ar Mhuir Chairib. Bhí teas agus taise na dufaire dian anseo agus thángamar ar roinnt feithidí agus plandaí suimiúla, ach bhí an turas ciúin agus síochánta. Lá foirfe.

Bheadh sé seo ina áit dochreidte le fanacht ar feadh cúpla lá. Lá eile, siúlóid eile i Minca, inniu chuig roinnt easanna. Tar éis bricfeasta iontach eile, chuir an bia i Minca iontas orainn. Ar dtús chuamar chuig eas beag áitiúil ar a dtugtar Oído del Mundo. Fuar agus úrnua, rinne sé go leor maitheasa dúinn trí muid a choimeád fuar sula ndeachamar suas go Cascadas de Marinka le haghaidh snámha eile.

Is áit spéisiúil í Palomino. Ar chúis éigin, mothaíonn sé níos cosúla le baile san Áise Thoir Theas ná leis an gColóim. Tá bialanna agus tithe tábhairne suaimhneacha, ióga, folcadáin fuaime agus cóireálacha cneasaithe ar fáil. Toisc go bhfuil an baile codlata seo ag bun sléibhte Sierra Nevada anois, ina mheice de hippies agus de thaistealaithe comhroghnacha araon. In ainneoin an atmaisféir nua-aoiseach seo, nó b'fhéidir mar gheall air, tá atmaisféar an-deas i Palomino. Is áit iontach í chun do scíth a ligint ar an trá nó cois linne. Chonaiceamar éirí na gréine ar trá maidin amháin agus ina dhiaidh sin rinneamar ióga agus d'itheamar bia sláintiúil. Sé siúl ar an trá an príomhghníomhaíocht anseo. Ní féidir leat snámh san fharraige mar gheall ar shruthanna contúirteacha. Ach má leanann tú ort ag siúl, gheobhaidh tú an ceantar ina mbuaileann Abhainn Palomino leis an bhfarraige. Is gníomhaíocht choitianta í feadánú síos an abhainn seo. Bhí áthas orainn tumadh san abhainn fuar agus taitneamh a bhaint as an mbia mara úr i gceann de na bialanna cois trá.

Roghnaigh Niamh agus mé féin an oíche roimh agus tar éis ár gcuid ama i Tayrona a chaitheamh anseo ag Masaya Beach Club. Bhí sé chomh álainn agus ní raibh sé daor in aon chor, agus bhí sé díreach ar an trá, áit a chonaiceamar ceann de na luí na gréine is fearr ar an dturas. An mhaidin dár gcionn, dhúisíomar go moch ar maidin chun gluaisrothar a thógáil go dtí bealach isteach Pháirc Náisiúnta Tayrona. Is áit an-choitianta í seo le cuairt a thabhairt uirthi i dtuaisceart na Colóime, mar is ann a bhuaileann an dufair leis an bhfarraige. Bhí sé cloiste againn ó thaistealaithe eile go raibh na scuainí ollmhór agus go mbíonn sé an-ghnóthach anseo, ach bhí iontas taitneamhach orainn nuair nach raibh ach scuaine gearr againn. Cheapamar go raibh sé mar seo mar thugamar cuairt uirthi san idirshéasúr ag deireadh mhí an Mhárta. Chasamar ar stad arán cáiliúil ar a dtugtar Panadería Bere, áit a bhí orainn stopadh le haghaidh arán agus sú ar an mbealach. Cé go raibh an taise ard, bhí an siúlóid réidh agus éasca tar éis ár n-eachtraí i Minca. Fuaireamar ár gcéad léargas ar an gcósta lena uisce gorm geal agus bhíomar faoi gheasa. Leis na stadanna a rinneamar thóg sé thart ar dhá uair a chloig orainn Cabo San Juan a shroiseadh, tráth coitianta a shocraíomar an oíche a chaitheamh ar leaba luascáin ag breathnú amach ar an uisce. Rogha millte scéal, bíonn sé an-fhuar anseo san oíche agus gaofar. Cé go raibh na radharcanna deas, mholfainn campáil thíos ag an trá ina ionad sin agus dreapadh suas go dtí an pointe amhairc le haghaidh éirí na gréine. Bhí i bhfad níos mó áiseanna sa pháirc seo ná mar a bhí súil againn leis, le bialann ar an láthair agus bialann fiú níos deise ag Playa La Piscina in aice láimhe. Chaitheamar an chuid eile den lá ag snámh, ag siúl agus ag breathnú ar fhiadhúlra sula ndeachamar ar ais go dtí ár leapacha luascáin le haghaidh luí na gréine agus dinnéar le cairde nua.

Cé nár chodlaíomar ar chor ar bith sna leapacha luascáin, agus nuair a bhris an ghrian trí na scamaill bhí sé fiúntach ar fad. Tar éis bricfeasta thosaíomar ag siúl ar ais go dtí an bealach isteach go suaimhneach, ag stopadh le haghaidh níos mó snámha farraige agus teagmhálacha fiadhúlra ar an mbealach. Ba í Cartagena cathair stairiúla na Cairibe, ár stad deireanach sa Cholóim. Thógamar bus cúig uair a chloig anseo ó Santa Marta agus shroiseamar san oíche le radharc lán léargas ar Dhún San Felipe de Barajas. Tar éis an bricfeasta agus caife, bhí sé in am turas siúlóide a dhéanamh. Rinneamar turas den scoth anseo a thug forbhreathnú cuimsitheach dúinn ar stair Cartagena. Tá sé seo ceann de na cathracha is sine sa Cholóim a choilínigh na Spáinnigh i 1533 agus a raibh pobail dúchasacha chomh fada siar le 4000 roimh Chríost. Ba chuid tábhachtach den bhealach trádála chuig na hIndiacha Thiar é Cartagena agus tá stair dhorcha aige a bhain leis an trádáil sclábhaithe agus leis an bhfiosrúchán Spáinneach. Chaitheamar go leor ama sa cheantar Getsemaní a athraíodh le cúig bliana déag anuas agus atá anois ina mhol cultúrtha atá lán d'ealaíona sráide agus d'fhoirgnimh ildaite. An lá dár gcionn chuamar amach ar an bhfarraige go hOileán Rosario, ceann de na sé pháirc náisiúnta is daichead anseo sa Cholóim. Cé gur lá scamallach a bhí ann bhí an bád suaimhneach agus bhí na radharcanna ar an gcalafort agus ar an spéirlíne iontach. Faraor, ní bhfuaireamar deis dul ar an oileán iad féin ach rinneamar roinnt snámha agus snorclála timpeall na háite. Bhí an bhfarraige sách garbh agus ní raibh an snorclú go hiontach ach ní chaillfidh mé deis snámh sa Mhuir Chairib ar aon nós. Don lá deireanach i gCartagena, thugamar cuairt ar dhún San Felipe de Barajas, a thógadh den chéad uair sa bhliain 1536. Tharla go leor cathanna anseo idir chumhachtaí coilíneacha na hEorpa. Tá radharcanna iontach ar an gcathair ón dún agus tá ionad tollán faoi thalamh ann. Chríochnaigh mé mo chuid ama sa Cholóim le siúlóid uair órga timpeall bhallaí Seanbhaile Cartagena, deireadh oiriúnach don chathair pictiúrtha seo. Bhain mé an-taitneamh as an gColóim mar cheann scríbe. Ní seoid i bhfolach í a thuilleadh. É sin ráite, tá an oiread sin forbartha déanta ag an tír le deich go cúig bliana déag anuas gur iontach an rud é daoine a fheiceáil ag tabhairt cuairte uirthi mar atá sí, áit álainn le cultúr,